okwu chi kpọrọ onye ka ọ na-aza agụ na-eche ibe odogwu a mụrụ n'enugwu ekene m gị maka ọmalịcha egwu ahụ anyị ga-ebido nke mbụ nke anyị kpọrọ ụwa bụ ahịa mgbe anyị na-eme ka ị mara ahịa ị bịala ịzụ n'ụwa maka na obodo niile nwere afịa fa na-azụ ya kpatara etu a kwa ka mmadụ si wee nwee afịa nke ọ na-azụ ọtụtụ n'ime unu na-ezitere anyị ozi kwa mgbe kwa mgbe anyị nwee more than 200 people zitere ozi na fa chọrọ ịma afịa fa bịala ịzụ n'ụwa Mm? mana dododo anyị ga-anabili ndị anyị nwere ike ọ bụrụ na ọ dị gị ọsịsọ na ị chọrọ inweta nke taa nke echi m pụọ na studio ị kpọọ mụ ka m gwa gị etu ị ga-esi wee mee ya ka ị ghara ichebe until a kpọọ ya na redio ee obiọra ikeme i si abagana wee zite ozi ị sị na a mụrụ gị na tu- na na 29 march 1977 ụbọchị ahụ bụ nkwọ ma bịa bụrụ tuzdee a mụrụ gị ụbọchị nkwọ obi tọlọ ndụbụoke i zitere ozi ị sị na a mụrụ gị na jenụwarị 1st 1995 jenụwarị 1st bụ 1995 ụbọchị ahụ bụ sọnde ma bịa bụrụ afọ nwa afọ ka ị bụ em mr sọnde ngị bụ onye nke ịtọ i zitere anyị ozi na a mụrụ gị na 1st of may 1971 ụbọchị ahụ bụ eke ma bịa bụrụ satọde um, adaobi ifeọma ọnụ ọnụ i zitere ozi sị na a mụrụ gị na 5th of october 1965 5th of October 1955 bụ afọ ma bịa bụrụ Tuesday ebe a ka anyị ga-adọbili ya dododo ndị anyị na-akpọghị nke ha taa fa nwee ndidi na-ege ozi ọma ọdịnala mgbe niile mana ọ bụrụ na ọ dị gị ọsịsọ ị ga-ezitere anyị nkenke ozi text message na 0905 5 mm 183326 ebe a ka ị ya-edetere anyị your birthday ka anyị wee em, debanye ya na ndị anyị ga-akpọpụta na redio mana ọ dị gị ọsịsọ ị kpọọ anyị ka anyị gwa gị etu ị ga-esi wee mee ya nwoke ọbụla bụ onye igbo nwaanyị ọbụla bụ onye igbo ya amaghị afịa ọ bịala ịzụ n'ụwa a ị mara na onye ahụ na o nwere ihe kọnahịrị ya nụ maka na ụbọchị niile bụ afịa wee bịa ụbọchị niile bụ chi ya kpatara chi fo a sị na chi efogo kedu ahịa ị bịara ịzụ n'ụwa anyị si na anyị ga-azụta ya mma mana anyị ga-azụkwanụ ka afịa mana anyị agbasa ka afịa mana anyị ga-eje zụrụ afịa kịta maka na o nwere ibu anyị bụ anyị si na japan wee buru bata kabasecha japanese green tea tea a na-eme ị ṅụọ ya ihe niile dị gị n'ahụ nrịanrịa niile ejiri nwayọọ nye efe tii ndị japan zoro ezo kemgbe ụwa e were bubatazie ya n'ime ahọ naabọ gara aga na naijiria kenya na south africa sọsọ obodo atọ a ka ha sị na tii a ya-abata maka na ife ha ji wee dị obodo ebe ọ bụla ị nọ chọba kabasecha japanese green tea ozi ha ka anyị